Ndị nọ m n'aka nri n'aka ekpe ma n'azụ m bụ ndị Ohanaeze ndị Igbo ndị nke mpaghara obodo Lagos nke onye isi bụ onye nke na-achịkọba ha nọ m n'aka ekpe onye isi ọ ga-amasị m ka Igbo bụ Igbo na ndị na-anụ onu anyị na mba ụwa nụ afa gị ife a na-etu gị nakwa ife kpatara i ji wee nọrọ ebe a tata ndewo nke mbụ godo bụ afa m afa m bụ Chief Solomon Ogbonna Aguene Udochia ndị Igbo gburugburu um, ihe anyị ji nọrọ ebe a bụ ndị Ohanaeze and mụnwa bụkwa onye isi ndị Ohanaeze the president ndị Ohanaeze na Lagos State um, ọ bụ na ọ bụrụ afa ndị oyibo na-akpọ president onye ndu ndị Igbo na Lagos gburugburu and eh, ihe anyị ji wee bịa ebe a bụ na anyị ncha niile bụ Igbo and Igbo niile bụ nwanne ị chọwa ka ị mara ebe onye si ma onye o si ma na imisie imisie ihe ndị mere amis it so anyị ncha bụ nwanne onweghị onye dị iche n'ebe ibe ya nọ so and ihe anyị bịara taa bụ mwute ihe mere ndị oyibo na-akpọ blast na e mere blast ma anyị nwa sị biko ha gwagodo anyị ihe mere ọfụma ka anyị wee ma ka anyị si eze maka nke ga-eme eme dịka m si wee kwuo na onye ara sị na ọ bụghị maka okwute ya tụrụ n'ahịa ka a ga na-ekwu na ọ nke ya bu n'obi ịtụ ọzọ ka a ga na-ekwu maka ya maka na ya amahọ ka ya esi wee tụọ ya so na ọ ga-amasị anyị na ọ bụrụ na gọọmenti gwa anyị ihe bụ ihe kọsụrụ nsogbu anyị nọ n'ime ya kịta maka onye Igbo ọbụla o metụrụ nọ na nsogbu anyị nwancha bụ ndị Igbo nọ na nsogbu so na anyị sị ka onye ọbụla o metụrụ jide obi ya aka onye ekwufena ọnụ ya onye abarana gọọmenti mba onye ọbụla daa nwa jii maka ihe na-eme Igbo na-esi ha n'ọnụ na ụfọdụ si ekwuzi na akụfere oke na anyị nwa bụ ndị Ohanaeze anọgo na Lagos nọrọ chịm anyị nwere ebe ọzọ anyị na-aga asụ anyị na-achị ndị Lagos ihe ọbụla gbasara ndị Lagos ọ gbasara anyị nwa nọ n'isi oche and onye isi anyị bụ Chief John Nnia Nwodo Ike Ukehe agwago m ya na onye ọchịchị obodo a bụ Lagos asịgo ka anyị jee nwetacha afa ndị ihe a metụtara dee afa onye ọbụla down na ndị nke ha bịago bịa dee ndị nọma mana anyị nwa jee dee nke anyị ka e wee mee accurate dị sure mee the two register scrutinize dị sure na ihe ndị ya kwuru ka ndị ya kwukwere ka e wee si n'ebe ahụ wee na-enye aka dịka o si wee kwesị and ana m agwa unu bụ ndị Igbo ihe a metụrụ na anyị nwa anyị arahụ ụra nke anyị na-eje mba ọzọ na-abụrụ ịchọpụta ihe merenụ na otu anyị ga-esi wee nye aka ee onye na-achị obodo a anyị na ya afụgo ya gwa anyị na ihe mere bụ na mụ nwa jee mitie ndị mụ na-achị o metụtara ka anyị wee mara ihe ya ga-eme na ya ga-eme nke ndị Governors forum mana ịkwa nke ya ga-eme through Ọhanaeze dịka ya si eme na mbụ so anyị nwa wee jikere sị n'ụtụtụ a na anyị ga-abịa ka anyị gwa ụmụnna anyị onye ihe ọbụla mere sị ya jide obi ya aka ma ndị nwanne ha nwụrụ onye ọbụla nwanne ya nwụrụ ọ nwanne anyị nwụrụ anyị ncha bụ ofu ka m si wee kwuo na mbụ and anyị ga-agbasi mbọ ike ịdị sure na ihe a abụrọ ihe bụ e kwuchaa agaghị eme eme maka ndị obodo a kwuru bụ onye na-achị obodo a anyị ga-esogide ya maka Chukwu mere ebere o wee nye anyị ikikere ịna-afụ ya otu ugboro n'ọnwa dịka onye isi ọchịchị ndị obodo a ndị Igbo na Lagos so ụbọchị ọbụla m fụrụ ya ọ nsogbu a dị n'ala ka a ga na-ekwu gaghị ekwuzi nke nọ n'elu na ọ nke anyị fụrụ ka anyị ga na-ekwu until anyị afụ na ihe nkwa o kwere na o mezuru ya site ikikere anyị na Ọhanaeze
chukwu na-eweta ya na-ewelu ee ọnwụ ụmụnne anyị tụfuru ndụ fa n'ebe a ụbọchị ụka anyị ji ekpere chineke nna anyị yọ na-ayọ chineke nna nke bi n'eluigwe bụ nya biko nya nabata mkpụrụ obi fa na ndokwa na ọ bụrọ oge nke o dere fa ka o mere na ọ bụ ọrụ aka ekwensu na ọrụ aka ndị ajọ mmadụ ndị ya ekweghị na ebe nya bụ chukwu nọ kpatara ife a ji wee wee mee ụmụazị a ji wee nwụọ ọnwụ afụfụ Sister na-ekupụtasị ụmụazị na-akpọpụtasị ụmụazị tụnyere ndụ nya ebe a Reverend Father so many people tụnyere ndụ fa ebe a chineke nna ya biko ya nabata mkpụrụ obi fa na ndokwa em dịka anyị si wee kpagharịgo n'ogbe a jụọ ọtụtụ ndị mmadụ ụfọdụ emego ka anyị mata na pipeline na-agba dịka ọkụ mana na nke a nwere ka o si wee gbaa dịka onye isi ndị Ọhanaeze o nwe ka i si wee jụọ ajụjụ baa n'ime ala ịchọpụta ma ọ bụ ige nya bụ gọọmenti ntị mara ife ha chọpụtagoro bụ nya mere nya bụ mmiri ji wee baa n'opi ụgbọgụrụ Ah, ihe m na-agwa gị bụ na enweghị onye gara na dis na ị na-agba gọọmenti ụkwụ maka na isi gbagoro bụ ịtụgharị n'ihe ha kwuru maka ha nwa jiri instrument ha nwa jiri machinery e ji achọ ihe mere na ụdị ihe dị otu a so ha chọchazie anyị nwa nwe ka anyị si achọ otu mkpụrụ ọjị igbo ji eji emere anyị a sị Holy Communion anyị ejee na mbara ezi anị anị igbo jee gọọ n'ọfọ sị ya chukwu dị n'igwe kọwara ndị anyị na ha ndị anyị nwere enwe ndị na-ezi anyị ozi n'ala igbo oge mgbe i weta akwụkwọ na ise kụọ ya n'aka kụọ ya n'aka gwa gị ihe ga-eme echi so na anyị chọkwara ka anyị na-achị azụ ya dịkwa sure na ihe ndị gọọmenti na-agwa anyị na ọ eziokwu maka e nwe ka ebunu si ya jee mm, ọgụ onye mm, onye mere nne ya oge ọ dị nwata ị ghọtago o tonite ọ chọkwara onye ahụ si n'azụ jee jide ya so na ọ bụ na gọọmenti mechaa chịkọta ọnụ otu ha si wee gbaa mbọ ịfụ ihe mere ihe a wee kweta na blast that eh, pipe blast the pipeline ya bụ ihe kọsịrị ihe merenụ eh, anyị ncha ya ekwerekọta mana anyị ga-achịkwa nke anyị dị ụzọ wee na-anya fụ na ihe otu a ka o si eme anyị nwere ike sị gọọmenti gọọmenti nwere instrumenti nwere ihe niile ha nwere mashin ha ka na-eme ihe na-echeki ha nwere ike ibeba na ha ewere sọ mashin chekie the the the the- the display mara ihe mere ebe a mana anyị nwa ọ dịghị mashin anyị ji wee bịa ihe anyị ji wee bịa bụ okwukwe na ha ga-agwa anyị ihe merenụ ihe metara anyị ji nọdụ ebe a taa bụ maka ihe merenụ Unu- unu- onye nọ ebe ihe mere ka unu na ya na-ekwu okwu ebi m na esteti a ụbọchị ụka ahụ ihe mere chi jiri ehihie wee ji na n'ebe a ọtụtụ mmadụ nwụrụ even ụmụaka a kpasị n'aka ụjọ nya bụ ihe mere ka na-esheki ụmụ nwaanyị niile ka na-akwa akwa na-elu uju mụnwa bụ Hope Mrs. Louis Eze nọ eso m na ndị reskuru ụmụaka anyị na-aga chọọchị ihe a wee mee nekwa ebe anyị gbabara n'ebe a na-akpọ Lake View a sị na enweghị ụmụaka nwụrụnụ but ana m ekwu that. sị nụrụ ọnụ m na ụmụaka nwụrụ enwe ụzọ mgbapụ anyị na-aga chọọchị wee mee ụnọ niile dị n'Oteyi na ebe a niile mara jigijigi gọọmenti gwa anyị ihe melenụ maka na agwaba anyị ihe melenụ kịta ụmụaka niile nọ n'ogbe a sras ogbe a nọ na egwu na-atụ fa egwu na-atụ ụmụaka niile nwa five years m nwere ọ ka na-adọ ya adọ up till now so ihe m na-ayọ sị biko sị gwa gọọmenti ha biko ha batakwuo n'ime ebe ha sị na ha ga-enye aka ụnọ niile maka mụnwa na-ekwu okwu eh, rufu m kpopụkwara ha biko ha bịa ha sị na ha ya enyere anyị aka ha nyere anyị aka bịa meziere anyị ha nyekwana anyị exit road anyị enwe ebe mgbapụ ọsọ ma fọta eh, site na seventh avenue ọtụ ya n'ọba ha nye anyị ilo anyị enwe ilo na nchịkọta anyị anụgo kepụkepụ na federal gọọmenti na fa na-alọ anya na-atụ anya ịbịa napụ ndị bi ebe a dịka ndị midia si wee kọwa n'edemede n'izuụka gara aga ị na-eche na ya bụ ihe ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị na ọ bụ na gọọmenti chọrọ ịbịa werezi ebe a um, anụrụ m ya wee jụọ onye isi ala na-achị obodo a ọ sị na o nwebeghị ihe dị ka ụdị ihe ahụ o nwebeghị ihe dị otu ahụ ya nwa na onwe nke ya mmadụ gwara ya maọbụ na ekwutere ya mma na-ajụ ya na asị na achọrọ ịbịa napụ ndị a maka na na-azụzi ụta Iraq nọ ma Iran anywhere e nwe explosion ndị obodo ahụ agbafuzi ọsọ ka ndị maka ndị bi maka Ogulagha ebe ọkụ na-adị agba na pipeline Ogulagha na that is eh, Bayelsa ka ihe ọkwa ha ọkpọchi ebe ahụ gbuo ndị mmadụ emechikwa ha nachikwa azụ je rụkwa ụlọ n'ebe ebe ahụ ọkụ gbara ka ihe eji wee chụzie ndị Igbo na ha ọ sị na enweghị ihe dị otu ahụ na enwebe oge ya nụrụ na o nwere ihe ga-eme ka e wee chụpụ ndị Igbo n'ebe ha nọ kwa ọnọdụ ndị e, ebe a na-egoro ya ego o nwe onye sị na ana Igbo ka anyị bụ bi ebe a egoro ya ego akwụrụ ụgwọ ya e nwere akwụkwọ ya so mmadụ a ya anapụ mmadụ ihe o nwere akwụkwọ ya maka ndị gọọmenti Lagos steeti ọ bụrụ na ha eme ihe approve a na-arụ ebe a na ama arụ ya oge ebido the foundation so nke ahụ bụ okwu na-adị ekwu ka ndị Igbo na-akpagharị up and down mana ihe m na-agwa ndị Igbo bụ sị onye ekwufena ọnụ ya nke ọ bụla ị nụrụ n'ịma ka ihe esi etesa na enugo maka ihe anyị na-ekwu na-eme anyị na ha mee nke a egbuo Lagos Lagos etinye ya ọkụ o mekwe gọọmenti nụ ya iwe ha sị ka ha megodo nke ha ji wee onye ọbụla na-anụsị gọọmenti ọgụ ma onye na-anụsị ndị na-achị ọchịchị ọgụ onye ahụ na-eme na nkịtị maka na ị na-emekwe ndị so gị wee nụọ ga-abịa sịkwa gị na onye a bidoro ọgụ ihe niile ha ada onye ahụ n'isi so ihe ọbụla ekwutere na a ga-eme nke a mee nke a anyị anụọ ya gee ya mana anyị bazie n'ụlọ enwere ebe a na-akpọ ime obi ịba n'ime obi ihe gị na famịlị gị jee kwuo ụmụaka nụcha ọgụ n'ama gị na nwunye gị jee kwuo ka e esi wee dozie okwu dịrị nwa gị na onye ya na-eje ụlọ akwụkwọ so na otu a ka anyị esi wee mee ihe gbasara anyị n'ala Igbo anyị na-eme ya otu a a ya-ama na ndị Igbo enweta onwe ha n'oge na-adịghị anya ọ dị mma onye isi dịka anyị na-eweta ya na njedebe ịma na asị anya fụlụ ugo ya olugo na ada afụ ya kwa daa anyị ada afụ ugo kwa daa kedu gị na ndị gọvanọ ndị anị Igbo anyị o nwego ka unu si wee kpalịkọta maka na ọtụtụ ndị bi ebe a na-atụ anya na ekwesịgo na ndị gọvanọ anị Igbo ga-asịkene ndo nụ maọbụ ga-asịkene a ga-eme aṅa a ga-eme aṅa anyị chọrọ ịma na gị na ndị Ohanaeze na-abụ ndị gọvanọ ndị anị Igbo nwee ka unu si fụ atụ alo ịma na ndị Igbo nwe ka e si eme ha onye isi anyị bụ Nnia Nwodo, the President General of Ohanaeze Worldwide, anyị na ya kwuru ụnyaahụ kwukwe taa ọ ya me o ji sị ka anyị jisi ike make sure na anyị- na mee gbaa mbọ bịa ebe a taa bịa wee those in- take those inventory wee weta n'Enugu even o nyere anyị Thursday mana ọ sị ma emechara ma emecha Thursday ka mụ na my secretary soro bịa Enugu na anyị na ya na ndị gọvanọ ga-afụ wee kwuo okwu gbasara ihe a mere ebe a na ndị gọvanọ ga ma ndị igbo ha bụ ime a na-atọ nkịta n'ike ịghọtago enwere iwe esi atọ nkịta isi n'azụ ọ mata gị so anyị bịa ha na ndị igbo bịa ha na-asị na ha na-enye aka ha nye aka ọ bụrụ ọ bụrụ onye ọbụla na-asị ka ka ya mekarịa onye a ọ dị ka ebe ejiri pati ndị igbo na-egosi onwe ha ka ha wee gosi na onye a na ya ka onye a na ya ka onye a mma ihe egwu ihe ndị igbo ga-eme ebe a wetiri ihe ndị obodo a na-eme ihe obodo ndị obodo a na-eme bụ nkwa ekwere nwaanyị n'elu bed ha weta dị mma eweta ha dị mma maka igwukwe nwaanyị nkwa jezie bute ego na ga-enyezi ya ego ya nọ n'elu ya nọ n'ala ya bụ ọpụpụ anyị ya bụ mbata anyị ya chebe anyị chebekwara ndị nke nọ ndụ n'ụbọchị nke tata na-akpọku ya nọ ka ụdị ife nke a mere ka onye emezigo ọzọ maka na onye nwụrụ anwụ adịghị aja ya bụ chineke nna mma ọ ndị dị ndụ ga na-aja ya mma and chineke nna ga-edebe anyị niile ndụ anyị na-aja ya mma site n'ụbọchị kwuru ụbọchị n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ amen ọha na eze igbo bụ igbo igbo bụ igbo ọha na eze ee a sị na ozu ezuru anwụrụ ya erue n'igwe aka ka e siri zuo anyị ozu na ndị isi anyị n'Enugu zuo prezidenti ọha na eze na Lagos steeti ka ọ bịa ebe ife melụ fụ ụmụ nwanne anyị wee jiri nwayọọ wee nakọta fa otu ife siri mee fa n'usoro n'usoro Ihe dị ebe a wụ faịlụ ndị ọhaneze ndị Igbo na Legọs. E na-ebunye ya onyeisi ndị ọhaneze Chief Solomon Ogbonna ka o bunye ya the captains the secretary of the the community ka o buruzie ya nyezie ndị captain ndị otu otu anyị siri kwu na ụbọchị atọ na-abịa abịa anyị ka ya na-achitekwa azụ wee receive this eh, files jikwuru anya anyị fụgasịa onye isi anyị igbo bụ igbo ọha na eze ah, biko ozi eziri m ka m na-abịa izi ebe a and ọ ya ka m na-ezi otu esi wee zie eme ya a sị m ọ ga-adịrị ihe ọbụla obodo ihe si wee mee ọ ga-adịrị anyị na mma n'aha Jizọs and eh, ihe anyị bịara taa bụ mbido ịdị n'otu na ịdị na mma ndị Igbo Chineke ga-emere ya anyị ọ bụ anyị nwa ga-eji aka anyị wee mee ya ana m ebunye unu faịlụ a sa n'ikikere enye m na Lagos as onye ndu ndị Igbo na Lagos and ana m enye unu ihe a onye na-achị ndị Amuwo Odofin na ebe a bụ Sones Ohanaeze the woman leader Lagos steeti na-achị ụmụ nwaanyị niile nọkwa ebe a so ana m asị afa ya bụ ọlaedo Violet obi agbacha agbacha agbacha agbacha so asị m na ọ ga-adịrị anyị na mma otu anyị si wee nye unu directive unu ga-esi wee mee ya so that unu mesie anyị egosi anyị eme the copy nke anyị nwa wee nye ndị Lagos steeti wee buru nke ọzọ jewe Enugu emesie asa agbụsị nwamịnị ọnụ ọgba ọfụfụ so unu mee ya dịka anyị si wee kwuo ka a ghara inwe ebe ọbụla a ga-asị na o si ndị ihe mere n'aka wee mebie ana m aga ihe ndị anyị na-esi narị ya ụka na narị ya chukwu ga-enye gị aka ka i wee mee ọrụ dị ka anyị si wee daa itinye gị n'aha Jizọs Amen.
n'afa ndị shọba community dịka mụnwa bụ odeakwụkwọ nke ndị ebe a Sọba na Oteyi ndị Igbo niile ihe a metụtara na ndị obodo a ihe a metụtara ka m na-anata akwụkwọ a na-ekwe unu nkwa na anyị ga-eme dịka unu haziri anyị mana anyị na-ayọkwụzi unu n'otu aka ahụ na-asị biko ọ nụrụ ube nwanne ya agbana ọsọ otu unu bịara taa ụkwụ unu jiri bịa chineke ga-emekwa amara unu alaghachi be unu dị iche iche n'aha jizọs na-echeta na anyị na-ekpere maka ihe mere anyị abụghị obere ihe n'agbanyeghị na a na-ebo ya ọtụtụ ihe dị iche iche unu mara amara na anụ oke ebule n'isi na ọ unu nwa ka anyị tụkwasara obi na ọ bụghị ndị ọzọ ga-enyere anyị aka karịa n'ọnọdụ a chineke gọzie unu na ọbịbịa unu na nnọnyere unu n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị ọ ga-adị mma ka ị kọwalụ ọra na eze onye ị bụ nakwa ọkwa gị na ya bụ Ọhanaeze
afa m bụ Mrs. Violet Uchenna Obiora onye a na-akpọ na-etu ye Ọnaedo mụwa bụ Lagos State Woman Leader Ọhanaeze ndị Igbo ọ dị mma eh, dịka nne anyị anụgo ife mere na Abule Ado ụnyaahụ bụ ụka ka e wetara ozi na ofu nwaanyị bi n'ụnọ nke izizi ebe a na-akpọ Linus nabakwalụ mmụọ n'ụnọ ọgwụ ebe ya na di ya nọ anyị ma na ife dị n'ọnwụ na-emetụ nwoke na-emetụ nwaanyị mana dịka nne kedu ife ị nwere ike ikwu gbasara ebenebe a gbulu n'ebe anyị nọ tata
nna ife m nwere ike ikwu maka ebenebe a gbulu nụ dịka i si wee kwu ya bụ na o lili anyị ọnụ bụrụ ife dị mwute rinne ọ kachasị anyị nwa bụ ndị nne anyị amarọ ka anyị esi oge ife a mere ọma jigijigi ụjọ ji because i nee anya ka e si wee sị na nne nwụrụ nna nwụọ ụmụazị a na-agbagheli amarọ m etu anyị esi wee gbakọ ya ma etu anyị esi wee kwue ọ dị mwute rinne mana dịka nne m bụ o nwerọ ife ọzọ anyị na-alụ na-abụrọ ịdị ayọ chineke na-ekpe ekpere ka o metụ ndị mmadụ chineke metụ ha aka n'obi ka ha wee nwee ike neta ma cheta ndị a ife a mere maka na ọ dị egwu ọ dị egwu bụrụ ife ife ife dị njọ na ife mwute ọ kachasị amaghị ebe o si bido maka na ife mere mbọsị anwa dị ka ọgụ ka a na-anụ a bịa afụrọ ndị bu egbe afụrọ ndị na-achụnụ afụrọ ndị na-amawa ụnọ mana ọ dị ka ọ dị ka ebe a na-anụ ọgụ ọ dị mma ndị be anyị na-anụgo onu nwanne anyị nwaanyị bụ eh, Violet eh, Obiora ọ dịgo ka ọ ga-adị n'ebe a ka anyị ga-eweta ya n'isi njedebe ekpere anyị bụ na ndị niile mmadụ ha nwụrụ Chineke aga n'iru kasie dịka o si wee kwu ma nne ma nna ma nwa tụnyere ndụ ya mana otu ọbụla o si dị anyị agaghị eru uju dịka ndị na-enweghị olileanya a ka m bụkwanụ maazị Ifeanyi Nwosu ka m pụtakwanụ